nkhani imene ndabwera nayo pakadali pano ndi nkhani yokhudzana ndi bakili muluzi tv tonse amene timatsatira social media tikudziwa bwino kuti kuli tsamba la mchezo uh, makamaka la youtube komanso facebook limene limadziwika ndi dzina loti bakili muluzi tv ya pabwera mpungwepungwe pakati pa azibambo awiri amene akukanganirana tsamba la masamba amenewa makamaka a bakili muluzi tv pali hazwell bell komanso james makopa hazwell bell akupanga claim kuti ndi mwini wake weniweni wa bakili muluzi tv komanso james makopa akufotokoza kuti iyeyu ndithu mzaka zingapo zapitazo adagwirapo ntchito ndi tsamba limeneli la bakili muluzi tv musaiwale kuti bakili muluzi tv yakhala ikutsatidwa makamaka mu ulamuliro wa mcp paja iwo a ndithu amang'alula ndithu boma limeneli la mcp nthawi imeneyo muzochitika zosiyanasiyana so mtsiku la lero ndikhale ndili ndi mzanga pa programu ino kuti tifotokozerane kwenikweni kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani inuyo chimene mungachite ndichoti takhalani pompo don't forget to subscribe like comment komanso uh, kuyika share pamenepa kuti ndithu tione kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani ndili ndi mzanga amene mukumuona pamenepayo ameneyu ndithu ndi amene ndikhale ndithu ndikufotokozera naye nkhani ziwiri zitatu mzanga ndikupanga introduce kunena kuti tili ndi tsamba la facebook komanso Mm. youtube lotchudu- lotchulidwa dzina loti bakili muluzi tv yes ndiye kwatuluka mikhulang'ona azibambo Mm. athu awiri amene Yeah. akupanga claim kuti onsewo adagwira ntchito ku tsamba limeneli Mm. ya pali hazwell belo komanso tili ndi james James, eh. makopa kandi Mm. kunga- I don't know Eh, if- ndi makopa Ma- james yeah. c makopa so iweyo ndi mmodzi mwa anthu amene nkhani imeneyo ukuyitsata bwinobwino Mm. ndikufuna ndithu kuti choyambirira tisanapite mkatikati mwa programu imeneyi tangosiyanitsa pakati pa hazwell belo Mm. komanso james c makopa tisanalowe mkatikati makamaka mpungwepungwe umene wabuka pakati pa anthu awiri amenewa pa social media okay choyamba ndivomereze kuti mpungwepungwewo Mm. ulipodi ndithu Mm. and mpungwepungwewo monga momwe mzanga wanenera ndi wa a james c makopa komanso amene ali hazwell belo Mm. so kute- kuchokera pa makamaka pafunso lako limene wandifunsa kuti ndingowasiyanisa motani Mm. ndi nanenso ndikufunse kofunsa kuti ndiwasiyanise in terms of kuti zikuoneka kuti uh, bakili ndi kuti kapena yeah, ndikufuna kuti powasiyanitsa pakepo uonese kunena kuti kodi amene akuoneka kuti ni mwini wake wa bakili muluzi tv Mm. ndi ndani nanga amene anangozendewera ngalawa imeneyi ndi ndani komanso owasiyanitsa malinga ni mpungwepungwe wawo mwina kuti kodi Mm. uyu akuyankhula kuti chani uyu akuti chani tisanalowe ku, ku mapost awo amene akuposta makamaka masamba a mchezo poti anthuwa apart from kukhala ndi bakili muluzi tv Mm. ali ndi ma personal page accounts Zoona. ma- ma pages awo Mm. Haswell ali ndi page lake Bakili Muluzi TV ali ndi page lake amene ali Haswell Belo Haswell Belo ali ndi page lake komanso Simakopa ngati zinthu james zitatu ngati zinthu zitatu Bakili Muluzi TV ngati kampani komanso ma individuals amene akupanga claim kuti wina ni mwini wa- wa wa page limeneli Ah. wina ni munthu amene anagwira ntchito ku page imeneli Ah. tangofotokoza ndithu ziwiri zitatu kuti mwina amene akutionera pakadali pano athe kutsatira bwino kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani okay choyamba kusiyanisa kwake ndikubwerese mu magawo awiri mm. kuti amalawi mundimvesese mwachangu changu koyambirira uh, tibwerere makamaka kuma details amene ali pa ground komanso pa social media achidziwikire ooneka tikapita pa youtube channel cha Bakili Muluzi TV ndikukaona page imeneyi ya Bakili Muluzi TV mm. tikaona kuti idasegulidwa mchaka chimenechi cha 2020 mm. tikabwereranso pa social media pa facebook tikapezanso kuti haswell belo account yake adatsegula 2020 Mm. tikapita james tikaona kuti iye adatsegula mchaka chake chosiyananso ndi Ndi 2020 yo Mhm. mwandimvesesa Mm. tikabwereranso makamaka pa tsamba la mchezo la facebook tikapeza kuti padabukadi mpungwepungwe umene wabukanso pakadali pano Mm. between james komanso haswell ndipo awiriwa uh, mumkangano wawo umene udabuka before kupatula umene tingafotokoze pano pawo Mm. tikuona kuti uh, Haswell Belo anamutchalenja James kuti ngati iwe ukudziwa kuti ndiwe uh, mwini wake wa Bakili Muluzi TV Mm. tangopanga video ya 2 minutes Mm. ndipo tidaona kudali zii mpaka na tsiku la lero talowa chaka cha nyuwani komabe tikuona kuti a A- a James James sanapange video. palibe chimene adachita and taonanso Haswell Belo yemweyo adapanga uh, makamaka atapanga a video yopitirira 2 minutes yo ku personal account yake mm. osatinso ku Bakili Muluzi TV imene timaidziwa ifeyo mm. ayi koma ku personal account ya Haswell Belo kuli video ndendende mmene imamvekera ya Bakili Muluzi TV china ndi chimene lero chimene chotipangisa makamaka kumaona kuti connection ili bwinobwino between Haswell Belo komanso a Bakili Muluzi TV kusiyanisa ndi James Simakopa so mongosunga nthawi mm. mwina ndingofunsa funso ili kuti chimene chadzetsa mpungwepungwe umenewo ndi chani chifukwa tikudziwa kuti pali china chake chimene chazesa mpungwepungwe sindifuna ndichifotokoze Mm. koma ndikudziwa kuti ndi nkhani ya za ndale ndale chonchi zikuoneka Mm. kuti munthu wina mwa awiriwa amadya ndalama kwa anthu andale Mm. kugwiritsa ntchito dzina la Bakili Muluzi TV Mm. iweyo ngati munthu amene ukuitsata bwino nkhani imeneyi tangofotokoza kuti kodi chimene chadzetsa mpungwepungwe umenewo kuti James Simakopa atuluke poyera mm. kuti ya ineyo ndinagwira ntchito ndi Bakili Muluzi TV Haswell naye atuluke poyera kuti ya ine ndi mwini wake page imeneyi iweyo ukuona kuti chimene chabweresa kugawanikana kwa anthu awiri amenewa ndi chani okay kachikenaso ndiyambireso ndi kuvomereza kuti alipo mwa awiri mwaomo amene amadya ndithu ma portion magawo ena ake mm. aboma ndithu mm. zimene zapangisa kuti munthu wina wake aoneze kuti ah, uyu zikuoneka kuti akudya masiku makamaka masuku anga pamutu Mm. apart from kudya ndalama za ndale zikuonekanso kuti uh, kutengera shaini imene imachitika pa youtube komanso pa facebook mongokumbutsana bakili muluzi tv ndi page yokondedwa ndi amalawi Ambiri. ochuluka kwambiri Mm. munomo m'dziko la malawi ndiye wina amaona zoti "Ah, ine ndimayika effort kupanga edit mavideos anga kuyika ma voice overs komano wina wake akungotenga mavideos anga ndikumadyera mopanda pake mm. ndi zimene zabweresa makamaka mpungwepungwe umene ulipo pakadali pano zimene zikutipangisa kuti tilowe pa social media pomwepo tibwerese maumboni kwa amalawi osiyanasiyana amene amatipanga folo pano pa nyasaland ndiyetu mzanga tangolowa mwachangu changu pa social media pakuti uwerenge ziwiri zitatu zimene bero hazwero akulemba komanso makopa james c Mm. akulemba ndipo mwini anthu omvera ndi amene aziika maganizo awo mu comment section imo malingana ndi mmene zikumvekera pakadali pano kuti kodi mwini wake ndi ndani muziika mu comment section imo osaiwala kupanga subscribe ngati muli alendo pa youtube channel chimenechi cha nyasaland tv komanso osaiwala kuyika like eh, pamene papa kuti zinthu zonse ziyenda bwinobwino mzanga tapitiriza ndithu ndi ulendo wako owerenga zimene zalembedwa m'masamba a mchezo a anthu awiri amenewo okay ndiye chimene ndingapanga apa sindiwerenga mapost ochulukirapo kuchokera Eh. kwa akaunti ya munthu wina komanso akaunti ya munthu wina chifukwa choti tikawerenga ya wina uyo kumaliza mapost onse ndikuti tifika mawa eh chifukwa mkanganowu si woyamba takumbusa Woyamba malawi pakati, zimenezo eh. udachitikapo ndipo wakhala kanthawi kenako wabweranso kuyamba kuchitika kamba kokuti anthu akuona aku, zikuonekabe kuti akukuliranabe makamaka mitima mm. so ndiyambira makamaka kwa James C Makopa amene zikuoneka kuti akufuna andendewere dzina la Bakili Muluzi TV kenako tipitano kwa uh, makamaka Hazwero Bero amene wapanga kale claim kuti ndi iyeyo komanso waonesa umboni umene uli kwa account yake mm. so uku ndingoonako mapost makamaka osachepera a 5 mwachangu changu kenako ayi kupita mosunga nthawi tangowerenga awiri awiri ukunso kuwerenga awiri i think kwa anthu kwa James awiri kenako ukunso awiri i think anthu amene aku- akutitsata pakadali pano Mm. akamalizisa ku ma facebook page awo poti mayina awo tatchulira papa akawerenga the rest of the post komano for so Mm. far tangowerenga awiri uku kwa Mm. hazweronso kuwerenga awiri kuti video isachite kutalika kwambiri so kuti anthu adziwe ndithu kuti chikuchitika ndi chani okay kumene ndili kuno so far ndi pa uh, personal account ya James uh, C makopa kutengera mpungwepungwe pakuonekanso kuti panabwera nkhani ina imene ikuwakhuzanso a norman chisale mm. so ndiwerenga post imene tikuona kuti james makopa adalemba kuti a hazwero ma screenshot anu aja mumati norman chisale ndi bulutu komanso osayamika ndili nawo mm. bwana wakoyo umuuze kuti olo upange makilipi 200 palibe chimene chitasinthe mm. post yamba ndimeneyo kuchokera kwa james si kusindika ndipo watchulaso zina muja haswell bello mm. kuti ma screenshot ako makamaka amene umanena a norman chisale kuti ndi bulutu komanso munthu wosayamika akuti ali nawo mm. post imene ndi post number 1 tikapita post number 2 james walemba kuti 2 hours ago imene akuti munthu oti ukazola mafuta umangokhala ngati wazola malovu thupi kukana mm. james makopa amene akuiponya bifi kwa ndipo ndi mapost a direct palibenso kuti uyuyu akunena apm ah. ayi akupita direct kwa haswell bello so since unandizo ndikutenga mapost awiri eh. ndi amenewo mm. a live and direct kuchokera pa personal account ya james c makopa so apa ndikupitanso makamaka ku Haswell Bello tione kuti Haswell Bello nayenso adalembapo uh, kuti chani zokhuzanaso ndi James C Makopa kamba kokuti akatswiri amenewa zikuoneka kuti akukangana akukanganirana ndithu chikho cha Bakili Muluzi TV so uh, Haswell anayamba ndi post yokuti Mm. akuti osazalola makape Mhm. akujaire pena muzikhala ngati wopenga Mhm. haswell wayamba ndi post imeneyo waposta pamenepa waposta wapita adazabweranso ndi post inayo kuti ine sindipanga ndakatulo Mm, ine ndi wa it mm, ndibweranso ndi video kuti uziwe kuti ine si level yako mm. kumuyankha james kumuyankha james post ya direct ndipo ikupitiriza ndikunena kuti iweyo uzipitiriza ndakatulo zakozo ndi makadeti opusawo akuti makadeti opusa kunena norman chisale nanga siku chakuna ku ero watchulidwa norman chisale tiku- tikungolumikiza madotsi. ndipo post yomwe yapitirira ndikunena kuti ngati uli shasha panga video tikabwerera mazana tikuonanso kuti haswell bello adatchalenja james makopa kuti iweyo ngati umazimva kuti ndi bakili muluzi tv tangochita video ya 2 minutes ndipo haswell wabwerezanso ndikunena zomwezo pa post yomwe wanena zokuti ngati uli shasha akuti panga video nkhondo imene ili pano nonse amene mukutionera ndi nkhondo yokanganirana chikho cha Bakili Muluzi TV. Bakili Muluzi TV ndi tsamba limene lili lotchuka kwambiri, aliyense amali amene amatsata ndithu zochitikachitika za mdziko muno amalitsatira. Limene ndithu kwa nthawi yayitali takhala tisakudziwa kuti kodi mwini wake weniweni wa tsamba limeneli ndani. Kufikira masiku angapo apitawa pamene tinaona ndithu James Makopa atabwera poyera kunena kuti Haswell Bello ndi amene amayendetsa Bakili Muluzi TV. Bakili Haswell Bello sanayankhepo kufikira dzulo lero pamene akufotokoza kuti iyeyo ndiyedi mwini wake weniweni wa Bakili Muluzi TV. Mind you kunena kuti boma lapita lija limasaka anyamata amenewa chifukwa limachita zinthu zosaweruzika zina ndi zina zophwanya malamulo ndipo amasakidwa kuti akagwidwa akayankhe mlandu ndipo kunali kosayenera kuti anthu amenewa aziwe- azionetse poyera james makopa anamangidwapo ndi boma la mcp kunena kuti anali mmodzi mwa anthu a- a- amene anali behind bakili muluzi tv koma adatulutsidwa sitidziwa zinakhala bwanji koma panopo hazo bero ndi amene wabwera poyera kunena kuti ndiye mwini wake wa bakili muluzi tv mzanga wimapayu ndi amene amafotokoza ndithu kuwerenga makomenti awiri atatu mapost amene alemba anthu awiri amenewa komanso kuyikira ndemanga ziwiri zitatu chimene ndingakupemphe nchoti tangoyikani maganizo anu mu comment section umo tisanasanzike mzanga Mm. tisanapite iwe mawu ako omaliza programu iyi tikhoza kuyikamba tsiku lonse chifukwa ndi nkhani yoseketsa kwambiri. yambirimbiri ya komabe tingopanga to cut the story short Mm. tangoyika ku maganizo ako awiri atatu kuti kodi chimene chikuchitikachi ndi chani kodi pene okay maganizo anga oyamba Mm. ndiwapemphe amalawi kuti sinzinganiranira zoti titha kuyikamba tsiku lonse Mm. nde chimene angachita angopanga ku subscribe chifukwa ife tikhala tikubwerabe ndi ma update chifukwa nkhani sidathe Mm. apart from zimenezo ndingopherapo mphongo uh, kuchokera makamaka pa uh, james makopa komanso haswelo Mm. kuti akuluakulu amene wawa uh, ndikhulupira zoti anthu muli ndi maganizo osiyanasiyana kutengera kwa uh, zimene zikuchitika maposti komanso zina ziwiri zitatu zimene akuyankhulana Mm. koma chimene ndingayankhepo chimene ndingasimikizire ndi chakuti awiriwa ndi zakuti adakhalapo pansi ndikucheza mm. akudziwana kuti uyu ndi wakuti uyu ndi wakuti yeah. ndipo zimene zikuchitika pa social mediazo uh, ah, tisasimikizire kuti ndi zokochana koma tingokhulupirira zoti anthu awiriwa akuyankhanadi kuti uyu akayankhula uyu zimamupweteka makamaka ndi zimene zimamupangisanso kuti uyu apite pa social media ndikukayankha zinthu zomwezo chabwino uh, ah, posataya nthawi tingoti Uh, mukhale ndi tsiku lopambana tapangani subscribe like comment komanso share until that next time tingoti amakhumana onse zikomo